ndị be anyị daalụnụ kemgbe ife dịka ụbọsị ịnọ gara aga ka o ji agụ m agụ mụ mee vidiyo a m chọrọ ime maka ndị Igbo na identity mụ jụọ ajụjụ a ka onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa nwee ike onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa fụrụ ya nwee ike tinye uche n'ajụjụ a m na-ajụ ma ọ gbakwanụ mbọ zaa ya ajụjụ ahụ bụ kedu ndị anyị bụ ọ bụrụ na a single Igbo person ọ jụọ Kedụ onye m bụ? Kedụ ife wụ identity anyị? Ụmụnne m m sị ụnụ na obi dị m mma kemgbe Naijiria ji wee mesịa elekshọn ana m aghọwu ụnụ aghọwu ife mee na obi adịrọ m mma wụ na o ruru oge ọ wụ turn ndị Igbo ha gbawa anyị aka napụ anyị ya and enere m anya n'ihu nee anya n'azụ Igbo sị ka ha nụwa ọgụ ha egbuchapụ ndị fọrọ afọ ha egbuchapụ ndị Igbo ndị fọrọ afọ Igbo sịkwanụ ka hapụ ọnọdụ a ka ọ dị etu ọ dị kịta nke na-abịa n'ihu ya-aka njọ mana most importantly uru afọ na anyara isi azụ wụ na Igbo ada ekwu ka e jewe ọgụ maka i jewe ọgụ ọ ka njọ ọgụ dị o mana ọgụ akọ na uche bụ ihe a ga-anụ o wee na-eme m n'uche na anyị ga-ebidokwanụ anyị ga-eru n'isi mmiri wee mara ife kpata na egbe ndị Igbo na-anyụkarị ọkụ wee mara ife o ji adị izi mba enweghị ihe ha wụ ịchịkọrọ anyị wụnye n'ime akpa ama m ihe a ga-emekwe ọnọdụ agbanwoo onye Igbo ahapụzi ịnọ n'ọnọdụ nọrọ n'isi mana o kweghị majority of ndị Igbo aghọta ife m na-ekwu Igbo nachigha na ife m na-akpọ authentic omenana ife omenana defenders na-akpọ authentic omenana igbo ya-anọ n'isi igbo agha awụzi ọdụdụ mana ọ na-afịa onye igbo ahụ ịghọta etu anyị esi mee ya amakwa m ife o ji afịa onye igbo ahụ ịghọta etu anyị esi nachigha na omenana ahụ maka nke mbụ onye igbo na-eche na ya ma ife wụ omenana and um, ụta dịkwara ya mana ụta adịchaghịrị ya maka na ọ na-eche na ọ ma ife wụ omenana onye igbo achọghịzi bend down tinye anya na mmiri chọpụta ife wụ omenana ahụ chọpụtakwanụ ife abụghị omenana so ife mmadụ na-eche na ọ ma mana ọ maghị ihe ọ bụ ịkụziri ya ife ahụ na-afịa ahụ nke a wụ nke mbụ nke ịbụọ bụ na ife a na-akpọ religion ife ndị naijiria na-aghọta ọ bụ Christianity na islam and Christianity na islam nwere ebe ha na-agbakọ so ndị igbo ndị chọrọ ichebede echiche gee ntị bịa ha jụọ kedu ebe ndị omenana na-agbakọ ha nee anya ha afụghị ya ha sị kekwa nke nwa Ilona na-ekwu ife a mana ụfọdụ na-ege ntị ebidogo ghọtawa na ndị Igbo ịnọ na ise gbakọọ ha fọmụọnụ obi ha nweenụ ihe ahụ church na mosque na-enwe o wee ruori nwanne nyaahụ ife mere ka m ife ya-eme ka ụmụ igbo wee ghọta ife m na-ekwu very easily wee mee mụnwa wee ghọtarị na o nwere ụzọ anyị esi gbarie ya bụ ihe ọ dịrị onye Igbo mfe ịghọta ife a na-ekwu dịkwuoro onye Igbo mfe ịnachigha na omenana ahụ and ife ahụ wụ onye Igbo ọbụla gbaa mbọ zaa ajụjụ a kedu ndị anyị bụ and ọ bụrụ na a single Igbo person ya jụọ kedu onye m bụ majority of ndị Igbo nọ n'ụwa today na-eche na i kwuo na ị bụ onye Igbo then na ị wụ onye Igbo mana ọ bụghị onye kwuo na ọ bụ onye Igbo wụ onye Igbo ọ maka echiche dị etu a kpatara na onye nọ na South East onye Naijiria tinyere na South East of Nigeria ji eche na onye nọ na Rivers na ya na ya na-asụ ofu asụsụ na-aza ofu afa ya na onye Igbo ya na onye ya na ya na-asụ ofu asụsụ na-aza ofu afa nọ na Delta ma Edo na ọ bụghị onye Igbo ma onye especially ndị a nọ na Delta ma Rivers ma Edo kwuo na ha abụghị ndị Igbo onye ahụ nọ na South East obi aka ya ọ na-ekwu na ndị a na-agọ na ha abụghị ndị Igbo mana ụmụnne m anyị ya-etinye anya na mmiri kịta wee chọpụta ife mere mmadụ o ji bụrụ onye Igbo wee chọpụta kedu ife bụ Igbo identity a o ruo nwanne ụnyaahụ m wee bịa na timeline m tinye post maka echekata m ka anyị esi gbawa anyị aka oge o ruo na tọn anyị o nwere ebe uche m agbatara nsị na ọrụkwanụ na anyị nọ ọfụma na midia ndị igbo a ka ebido na-eti mkpu ten years ago n'ọtọnụ ndị igbo n'ọtọnụ ndị igbo n'ọtọnụ ndị igbo o nwere ebe anyị ekwuru okwu ọbanye na ntị onye ntị ochi mana anyị enwere midia wee pụta na timeline m dee ndị igbo jeenụ yọọ ndị dịka Tony Elumelu ha na ndị otu ha ndị igbo ndị ọzọ ji ego unu ma ndị igbo ndị ji ego yọọnụ ha ka ha bido media na media dịkwanụ mkpa etu anyị nọsị ndụ ụfọdụ ghọtara ife m na-ekwu ụfọdụ aghọtahakwanụ ya mana ndị aghọtaha ụta dụọdụrụ ha ofu nwanne m nwoke bịa wụrụ nnukwu enyi m nwoke Jacobs Chizọba wee bịa wee jụọ m na Elumelu ọ na-eme onwe ya identify as onye Igbo m wee sie nwanne m gwakene m ife ị ghọtara Igbo identity to mean nnukwu enyi m nwoke azara m question ahụ Ọtụtụ ndị Igbo tụnyere ọnụ n'okwu asị m ha gwa m ihe identity onye Igbo meanụrụ ife Igbo identity meanụrụ mmadụ up to 20 or 30 m jụrụ question a sọsọ ofu onye zatara ya onye ahụ zatara ya bụ nze rabi barrister Mathias Odo n'igbu ya nkenke ọ sị na identity ọ bụrụ na maka mba N'ọọ ihe mere ihe mba ahụ na-eme ma ọ ihe mere mba ahụ ji wee dị iche from mba ndị ọzọ ihe ahụ mere ha na-eme na ihe ahụ ha nwere mba ndị ọzọ enweghị n'ọọ ihe ahụ identity ha like obodo a na-akpọ England anyị na ha nwee history i kwuo okwu identity ha today ekwughị maka Anglican church a i bidobeghị ọkwa ị fụ ndị Arab i kwuo okwu identity ha today ekwughị okwu Islam i bidobeghị kedu ife bụ Igbo identity maka ife onye na-eme ka eji ama ọ bụghị ihe onye kwuru na ya bụ ka eji ama onye ahụ ị sị na ị na-akpụ ụzụ mma ada ege ntị mgbe m na-eji kweta na ị na-akpụ ụzụ mgbe m fụrụ ngwa ọrụ gị fụkwa n'ebe ịmụnyere e nyawa ọkụ m wee bịa wee na-ajụ question a today ka onye igbo ọbụla zaa ya kedu ife igbo kwesịrị ịda eme onye nọ na south east na-eme onye nọ na south south adaghị eme onye nọ na south east ji aka obi ekwu na ya bụ igbo na onye ikwere na onye agbọ abụghọ ndị igbo maka na ha sị na ha abụghọ ndị igbo onye nọ na south east ọ na-agọ mmụọ onye nọ na south south onye ikwere ghara ịda agọ maka ịgọ mmụọ so na identity ndị Igbo onye nọ na south east onye Nnewi onye Ọnịcha onye Ihiala onye Udi onye Nsụka onye Abakaliki ọ na-eme ịlọ mmụọ onye agbọ ghara ịda eme ife ndị a m listrị wụkwa ife so na identity ndị Igbo ọ ife ndị Naijiria ga-awụ ha fụ ha sị na ọ ife a ka ndị Igbo na-eme ana m ajụ unu ndị nọ na South East ọ na-emie ndị agbọ ndị ikwere ghara ịda emie gị nwa wụ onye ọkịja ọ na-awụ ị na-ekpe ekpere i wepụta ọfọ gụ tie n'ana metie n'ọnụ sị chukwu ị sị asị ị nọrọ ebe e kwuru etu ndụ mmadụ ya-esi pụ ya wepụ ndụ gị nya ekwena ka agbụrụ gị ka mmadụ kaa nka na agbụrụ gị i si etu a ekpe ekpere onye ikwere ghara isi etu ekpe onye asaba ghara isi etu ekpe onye okpanam ghara isi etu ekpe o ji aka gị obi ikwu na ị wụ onye igbo ha nwa ghara ịwụ maka i kpee ekpere etu a onye yoruba onye fulani onye hausa asị na ọ kwa etu a na ndị a dịkwa iche na anyị ife merụ onye igbo ji bụrụ onye igbo ka m na-agụsị ife a mana a sị ka e tinyebe okwu ahụ ọnụ gawa n'iru anyị afụ ọtụtụ ife and anyị etinye ọnụ in certain respects ụmụnne anyị ndị a bisi ebe a m na-akpọ afa ha bi na borders ndị nọ na borders na-aka enwe pressure ibido deny ma ndị fa bụ because ndị ahụ ya na ha nọ na-atry ha na-agba mbọ ka ha maa na ha ya-enwe ike ịdọkpụta ha ka ha wee hie nne ma ọ ka e wee na-emegbu ha ndị ọ wụ ọlụ ha ịda agwa ndị ahụ nọ na ọ wụ n'oyibo ife a ya-akpọ ya borderlands boundaries ọ nya kpatara onye na-achị naijiria kịta ji awụ o were ego naijiria o goro Land Cruisers nye ụmụnne ya ndị nọ na Niger ọ na-eme ka ụkwụ sie ha ike n'ana maka ọ ma na ọ fence ka ha nwa wụụrụ ya mana ife m na-ajụ wụ ndị si South East ndị a na-etu ọnụ na ha bụ Igbo ọ wụkwa South East ka m si o even though na 500 years ago na Delta ka m wụ maka abụ m eso m na ndị ụbụlụ kedu etu anyị nwa wụ ndị South East si akọwara ndị a nọ na boundaries na ha bụ na anyị ncha bụ ndị Igbo anyị adị eme na ome- anyị adị- anyị ejighị omenala akọwa ya even na okwu anyị na-ekwu a na-egosikwu na anyị nwa makwa ife Igbo na-eme o ruru ife dị ka o rubeghị otu ọnwa eme Igbo ememe na Lagos ife ndị igbo bido kwuo ọtụtụ ndị igbo bido kwuwe wụ ha bido bido na-agwa ndị ahụ nọ na boundaries na ndị naijiria niile bụ ofu onye ị na-agwa na ndị naijiria niile wụ ofu kedu ife ọ ya eji ekwu na ọ wụ onye igbo ọ wụ na m wụ onye ọkpanam onye bini na-agba mbọ ka m kwụsị ikwu na m wụ onye igbo e wee bịa jụọ onye ozubulu nyatụ ike n'ọnụ n'okwu a ife onye ozubulu meghere ọnụ kwuo wụ na nwa ya nụrụ onye yoruba na nwa ya nụrụ onye fulani na amazi ihe butere nke na mmadụ niile ama nọ at peace kedu ihe onye ọkpanam ya eche ndị na-anụkọ di na nwunye bụ ndị si ofu agbụrụ mma akwụsị ebe a maka onye ya ege ntị ya ege ntị onye ahụ egekwanụ ntị ama ege ntị mana ụmụnne m ndị Igbo ụnụ chọzie ịma ndị anyị bụ ọ bụrụ na ihe m kwuru na ị ghọtachaghị ya ọfụma ị gụọ akwụkwọ a ị ya aghọtakwanụ the basis of Igbo identity ị ga-afụ ife a na-akpọ omenala ị ya afụ history ya fụ basis ya ife a ya awụ ị ghọta mmewe then ị maa na ị ma ife wụ igbo identity i jidezie ị ma na ị na-ekwu na ị wụ onye igbo na ụkwụ esi gị ike na ụkwụ siri gị ike n'ana ị na-ekwu ya na ọhọ na ị na-ekwu ya na egbugbere ọnụ mma akwụsịgodo ebe a onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amaghị asụ ya na-asụkwarị n'ala mana ụmụnne m ndị Igbo Igbo amaghọ ndị ha bụ bido mebe ka ndị Igbo anyị anọkwa n'ebe dịka 28 years 16 years na-abịa ofu nwanne agbado ah, na kpurukwari Aso Rock na-achịkwa Naijiria anyị ga-anọ n'ime ya ka m kwụsịgodo ebe a daalụ m